pepani mayi ngati mudazolowera kuchotsa pathupi ndi zanu ine ku zomba sindidapitireko kukaphunzira ufiti ndidayankha wati chiyani adandifunsa namasaya ndidamuyang'ana monyansidwa ngati kuti umaso wake konse udapakidwa zonyasa ndipo ndidati ine chiyambire sindidaphepo munthu osabadwa ngakhale obadwa kale ndipo iwe ukulakwa mwamuna osabereka samakamba ndi atsikana wake ndi mpira basi he nankhoma adakuuza namasaya sadakhumudwe adapitirira kusangalala uku iye ndi anzake akuyimba izi zidandidabwitsa koma patapita nthawi pang'ono namasaya adachokapo mmodzi wa anzake pagulu paja adapitiriza kukuwa nthawi yomweyo mtima wanga unayamba thithithi kugunda koopsa Ndidadzidabwa ndekha ndipo nthawi yomweyo ndidakumbukira kubwera kwa malume kusukulu kuja. Padali chiyani? Namasaya ndidamutsata mpaka pa Mfitizalimba, koma sadandione. Pa nthawi yomwe adafika pamalopa nkuti ine ndili chapatalibe. Nthawi yomweyo idabwera galimoto nkumutenga. Amalowera cha ku Zomba. Mmene galimoto idali chapatali nkuti nane ndikufika pamalopa. ndimaliyang'anitsitsa modabwa dzana malo omwano umayimika basi ukukuwa anthu amaganiza kuti mwina ukufuna kuvula kabudula lero ndizi ukuyang'ana galimoto likupita apo ngati sudalionepo chibadwire chako adatero mawu m'mbuyo mwanga nditatembenuka ndidaona kuti adali mtsikana dona yopanda mantha njakuti ndidamufunsa donayi ndi ya ku nsanje kuno bambo ali ndi nyumba yogona alendo iyo ili pafupi ndi msewu wopita kwa balandiyo ndidayankhidwa ndidaliza kukhosi ndipo ndidati iyo ayilemba kuti iseka akudyere rest house eya inetu ndinkangoti dzina lake ndi 786 ali pamwamba pa nyumbayi nambalayi itanthauza chiyani sadandiyankhe malo mwake adayang'ana ku mzikiti kutsidya kwa msewu nambalayi ulibe nayo ntchito ine ndi dina mtanga adatero mtsikanayo dona yakwera galimoto lija umayidziwa ndidafunsa mtsikana adaloza ndi chala galimoto lomwe namasaya adakwera lidali patali tsopano ukunena galimoto lili ndi nambala lbe 5962 adatero mtsikanayo atatchula nambalayi mtima wanga udagunda kwambiri iyi ndi nambala ya galimoto la malume ndidatutumuka ngati mtsikanayo adandiuza uthenga wakuti ndiyenera kuphedwa He, nsanje kodi masatha onse ndi bwenzi lako adandifunsa dina modabwa oh umamudziwa ii usadandaule za iye bwenzi langa ndiwe sukuona kuti ndikukuyang'ana ndi chikondi changa chonse ndidamufunsa ndimamunyengerera ndimafuna kuti andiuze zambiri kwa ine idali nthawi yamacheza ukuti ndine bwenzi lako ukufuna ufere za eni iwe sungaone kuti ndine wo adatero dina moduliza liwu lomaliza uku akuyang'ana pamimba pake sindidadziwe chomwe ankatanthauza maka liwu lodulizidwa lija ndidati dina zilibe kanthu zilibe kanthu wayesa ine mwana eti ufuna kuti dorothy andiphe kutchulidwa kwa dorothy kudanditutumutsanso nawo mtima wanga udapitirira kugunda Ndidadziwa kuti iyeyo sadadziwe za imfa ya Nankhoma. Adati, Ukudabwa? Ukuyesa Dorothy sindimamudziwa? Iwe ndimayesa ndiwe Alisaka? Chiyani? Alinganiza mnyamata akoma ndi zigoli. Sakayika Darlington Munamaso. Ineyo sindikayika? Kodi iweyo ukamasewera mpira umasowa? Alipo angapikisane nawe? Alipo. Choka. Enafe timalolera kuthawa ku sukulu nkupita kulikonse kumene timu yako ikusewera kuti tikakuone. liwu la ali limanditsekemerera mwezi watha uja ndidapita ku lilongwe ukusewera iwe ndi katswiri pa mpira choka ine mayi anga ndi amanali amakonda mpira kwambiri koma bambo anga amadana ndi mpira dorothy udamudziwa bwa nthawi yomwe udasewerera timu yako koyamba utachinya timu yake suja adakankha mkono wako pa gulu la anthu suja adakuwuza kuti kuyambira tsiku limene lija ndiwe mdani wake namba 1 sindifuna kumva zamakedzana tatulutsa nyimbo zatsopano darlington ngakhale dorothy ndine tidasiyana matimu timagwirizana dina weramire pansi ndipo iwale zonse za dorothy mulungu adamukonda dzana timati timete lero koma timadikira anthu omwe adapita kuula kuombeza dina adatenga nthawi yayitali asadanene kanthu nanenso sindidayankhulenso tinkangoyang'anizana ngati atambala ofuna kujomphana ndiye kufa kwa makono adatero dina mwachisoni pofuna kuthetsa chete uja imfa ya dorothy yanditutumutsa dzana pamene ankatsika basi ndidayankhulana naye ine ndi mayi anga nkuti tikukonzeka kuti tipite ku blantyre kukaonera mpira wa pa 19 oktoba uja tabwera lero mmawa muno naye wanditsanzika koma osandiuza za imfa ya dorothy kutero pa nthawi yomwe ndidakumana ndi dorothy adandipatsa kabukhu kake kachikondi kuti nkawerenge asadakatumize kosindikiza Darlington, nde wati chiyani? Musandifunse za kabukuka. Kabukuka inu ndi ine tidzakawerenga limodzi kakadzasindikizidwa. Ndidamuyang'ana Dina. Dina, usadabwe. Nankhoma adalodzedwa. Ufiti wosakhosomola nawo? Munthu womenyedwa ndi nyundo ndi afiti usiku amadwala? Darlington, kodi umakhulupirira za ufiti? Ngati agogo anga ankauluka usana dzuwa likuswa mtengo ndilekerenji? Iwe n'chitsiru. Sudziwa kuti ndi mtima umenewo udzathetsa anthu? Pa zifukwa ziti? Iwe nchitsirudi! adatero Dina mokuwa uku akundiyang'ana kumaso mopanda mantha.